enwere nsogbu adịghị happy ndabende ndị be anyị na na-agbakwa oyi were anyị amawa ọkwa onye egbukwa efi awụsa na ọ bụ efi igbo bụ ihe anyị ga-egbu mana ekpere m na-ekpe bụ chineke bụ onye furu mmemme ihe niile lụta anyị n'aka ụmụ ogbenye ọrịa anyị na-arịa nụ chineke ya meteghị n'obodo ihe na agha gwara ọ ga aghọrọ m gị ọ ga aghọrọ ihe ị makwarị na onye na-egbu efi dịka onye gburu ọchụ yes be anyị igburikwa efi awụsa na ị dị worse than onye gburu mmadụ maka nke a mara egbu mmadụ ka ọkụkọ mmadụ dịzi qualified like ọkụkọ fowl were asị efi a na-ege

a na-adabende gị bịakwa gị dabende nwe onwe anyị nsogbu adị ọ bụ ya ya gwọ m ya na-agba ịdabende shi dabende ashịọ naijiria anyị kwesịrị nne igwe a kwesịrị mfụtakwa ya ewere akwa sachie ihu ọ bụ ebe ihe na-ekwu ndị togo chere n'elu ihe afụtakwa ha were ihe sachike ihu ha maka at 60 years nke bụ abụọkwa ihe a sịrị bụ fool at 40 bụkwa fool forever ihe na-elite m bụ na foolishness nke ndị be anyị agha wụrụ 60 so njezie ihe a ga-akpọchi ya forever mana anyị na anyị ka ekpe ekpere tupu m ụwa kpam ndị gere gị pịete ekpere bụ ike ihe anyị ga na-ekpe etighi ya na mkpu n'ebe ọ dị ukwuu hmm? ama m ihe ebe ama m ebe akwụ akwụ anyị agha bụ ekwu anụ ya n'isi abụ anụ ala

ọ na-erite m mana nsogbu adụ asị m bịa mara ka unu mere na na-agbakwa oyi ihe na-ekwere bụ ka ka ọ dị na ka o si na dị anyị ga na-enwe aṅụrị maka na anyị bụ ụmụ chineke anyị ga na-enwe aṅụrị naijiria shi naijiria shi anyị ga na-enwe aṅụrị ihe m mara bụ na ọ bụ evumnobi evumnobi chineke anyị bụ ihe ga-emezi bụkwara na ọ shị ndị east move ndị east orukwe na ya shị ngwa mana ebe ọ ka ka njọ bụ na igbo enwe eze igbo enwe eze orukwe ka anyị ka ama enwe eze maka naijiria is turned into something else ashịwa ndị nwelu president pụta yiri na ekporo ya ndị naijiria ashị anyị wa ịmakwarụ na unu nwere president say attendance mmadụ one will boldly come out and say attendance okay kemgbe nwoke chịwa na ọ bụ ịdịkwa sure na ọ bụ mmadụ bụ ihe nọdị ya kemgbe kemgbe nwoke ni fọsịara onwe ya bịa nọdị ya we have become worse than we were gịnị abụkwa eji asụ oyibo kama na ọ bụ confusion mere bụ ihe mere a ji gba akịrịka kọndishọn confusion mere anyị ji gba akara aka maka na onye m na-adịghị kọ nke ụzọ anyị gara echi na at 60 we don't have anything to boast na-abụghị ministers and senators a na-akwụ biribiri farawas ochie ha nwoke na ọ bụ ọkwara ụzọ n'ịkpa n'ụlọhi makwara ihe na-etere ọkwara ụzọ n'ịkpa anyị na-achọ ụzọ anyị ga-eji naa east from Lagos ndị nwoke na-ebute ataka kọntena from from Malaysia Indonesia na ụmụ ya Eshia ahụ niile ka ha hụrụ ụzọ ha ga-eji vuru dia kọntena from Lagos ruo Igbo mana ihe nwoke gbakpuchiri ike ike ememe bụ nkwakwa ụzọ to Sahara desert ọ bụ enyi ịnyịnya ivu bụ ihe ọ na-akwara ụzọ biko mbawa ihe na-eme anyị bụ na ndị be anyị were anya mana ha anaghị ahụ ụzọ anyị nwere nchị mana ha anaghị anụ ihe n'ihe niile na-ememe are you trying to tell me na onye tukwuru dia nwere conscience i che i che na o nwere egwu chineke maka na ọkwa na o nwere egwu chineke ọ ma agba nkịtị ihe a na-emebi like this ọkwara ụzọ n'ịkpa ọ na-akwara anyị ụzọ n'ịkpa akwara ịnyịnya ivu ụzọ

shabụ road ọkwa m kwuru Lokoja ụzọ Lokoja a sị na ọ bụ dam mere explode ụzọ Lokoja mmiri mmiri ghara ebe niile ke aga m agụsị ya ka anyị tene ya gwa m ihe anyị na-eboast for in that place called Nigeria ike ya agwụkwa m na ọkwa na ike ya agwụghị ọ gwụgo m mana mkpụrụ ihe m ga na-echekwa Jizọs abịa ọ gwụkwa m ka ọ ha m na ọ

biko neterukwa nụ onwe unu anya ọ bụ ebe ihe kama njọ onyenwe anyị gbaa unu ume ada na-ata mkpụrụ anya na ekene abụ m onye chineke anyị na-emere ihe ọma ịdabe ndị ya nje